Su perdonu est unu sentidu cumpricadu perefundu, chi pertocat s'emotividadi e s'etica puru. Ddu podeus biri cumenti una atzioni de liberatzioni, Siat po chini dd'arricit. Siat po chini ddu donat. E in custa òpera de oi, su perdonu e sa redentzioni benint a foras gràtzias a sa maxia e a su giogu intra natura e sociedadi in d'un'isuledda misteriosa aundi sa realidadi e is bisus si amesturant in paris. Unu logu aundi su supranaturali benit a essi aina de giustìtzia e mudamentus, aundi is spìritus de sa natura benint cumandaus de unu meri chi, cun is artis màgicas cosas sua, circat de fai arribbai is nimigus a unu cumprendòniu prus prefundu de sa vida e de cali funt is cosas prus de importu. Eccu, in cust'ìsula. is amoris innotzentis de giòvunus e sa relatzioni intra babbu e filla si ponint contra a is manìgius de is potentis e sa maxia est sceti una aina po liberai is atrus. Totus custus elementus si fundint in paris in una manera magistrali in un'òpera chi forrogat intra is làcanas de su poderi umanu e sa possibilidadi de ddus passai Gràtzias a su sabiori e su perdonu in La tempesta de William Shakespeare. Oi seus presentendi una de is òperas prus nòbilis e misteriosas e fascinosas de su dramaturgu inglesu William Shakespeare. In mesu a su mari infinitu e tempestosu, in un'ìsola incantada e misteriosa e attesu de su mundu, unu mainàrgiu e sapienti guvernat cun sabiesa, intelligèntzia, e determinatzioni sa vida de is atrus personàgius, imperendi artis màgicas e antigas e meravigliosas e sa fortza prodigiosa e straordinària de s'ispìritu suu. S'ìsula misteriosa afascinanti est unu logu de meraviglias, de cosas màgicas e incantadoras, de amori puru e sinceru, de ispera luminosa e de perdonu liberadori e purificadori. Ma cali est po diarerus s'istòria afascinanti de Sa tempesta? In d'un'ìsula spèrdia e misteriosa, Pròsperu bivit in esiliu solitàriu cun sa filla sua Miranda, una giòvunu bella pura innotzenti cumenti una rosa. In su tempus passau e atesu fiat su duxi rispetau e istimau de Milanu, ma su fradi suu traitòri ambitziosu dd'iat privau de su poderi suu legìtimu. Imoi, Pròsperu, est diventau unu mainàrgiu poderosu e sapienti chi dòminat cun maestria e determinatzioni is elementus de sa natura. cun s'agiudu pretziosu e indispensàbili de su spìritu aèreu e lestru Ariel e de su serbidori cosa sua, cussu mostrou de Calibanu, Pròsperu est diventau su meri poderosu e incontrastau de custu logu incantau. Cun is poderis suus straordinàrius, prodigiosus e ancestralis, Prosperu fait nasci una tempesta tremendamenti violenta, ispantosa e terrificanti po fai naufragai sa nai imponenti aundi est imbarcau su rei de Napoli cun totu sa corti sua eleganti, aristocratica e raffinada. In custu bastimentu magnificu nc'est fintzas Antoniu, su fradi traitori e ambitziosu e sentze coru chi dd'at privau de su tronu cosa sua. Is passegerus sfortunaus, spramaus e spantaus benint spratzius cun cura e sapientza in manera strategica in is diferenti partis de s'isula misteriosa e incantada e meravigliosa. In mesu a is ruinas dramaticas, dolorosas e spantosas de su naufragiu, Miranda agattat a. Ferdinando, su fillu giovani, nobili, valorosu e galanti de su Rei. Est un amori puru, profundu, a sa prima castiada. Prosperu, cun sapientzia premurosa e atenta e amorosa de babbu, ponit a sa prova su giovanu pretendenti cun traballus fadigosus e pesantis e provas dificili. Ma s'amore insoru, sinceru, luminosu e ardenti est prus forti de dònnia impedimentu, contrariedadi e dificultadi. Is atrus nàufragus ordint cumplotus. Su mostrosu, malèficu e perversu Calibanu si unit a duus marinajus imbriagus, perigulosus e sentza morali, po circai de bociri a Pròsperu e si pigai s'ìsula po issus. In su matessi tempus su frari de su rei, Sebastianu, cicat de bociri su rei etotu po si pigai sa corona pretziosa, brillanti e potenti. In su momentu culminanti decisivu de s'istòria, Pròsperu pigat una decisioni nòbili e generosa, arinùnciat a sa maxia cosa sua, una decisioni chi amostat sa grandesa bera de s'ànima sua. In d'unu gestu de misericòrdia profunda e luminosa, perdonat a is nemigus cosa sua e torrat a pigai su postu legìtimu cumenti duxi arrispetau e stimau de Milanu, faendi biri a totus chi sa fortza bera est in su perdonu e non in sa vendita. Sa giòvuna e bella Miranda s'at a sposai a su prìncipi Ferdinandu cun festa manna e prexu generali, unu matrimòniu chi at auniu duas famìllias chi fiant primas nemigas. Sa paxi duradura beneita est torrara finalmenti potendi unu tempus nou de armonia e felicidadi. E eccu esu intendiu su contu de La tempesta de Shakespeare e seus prontus innoi a ndi chistionai imparis sempri cun Filippu Salaris chi innoi est, cumenti a nai, sa boxi de sa cultura e de sa psicologia. Andaus beni. Ses boxi, aici ddu bolis? De sa cultura e de sa psicologia. Cultura seguramenti. E psicologia non ti praxit? E si ses sempri circhendi a Freud po dogna cosa. E no est chi circhendi circhendi a Freud, no est nai ca unu portat cultura. Ma psicologia de ita? De potenti, ndi ses potenti. Naras chi Freud est passau, at postu su fondu po circai in sa psicologia però. E cica su scenti cosa sua, chini fiat, Jung fiat? Jung fiat unu una spetzi de scenti, poi apustis si funt truncaus in dus partis, e de una parti andau Jung e de s'atera parti est andau. Est abarrau Freud.
Abarrau.
Unu narat psicanalisi, s'ateru narat psicoanalisi

Su contu de oi aintrus de. E deu pentzamu chi iast a spaciau. No no. Jung narat, Freud narat diaici. Deu pentzu chi nc'est custu e cust'atru. Fatzu su suntu, naturali. Inveci si nd'at bogau cust'atra cosa Jung, at pentzau a custu printzipiu chi si narat sincronicidadi. Cioè, ita est sincronicidadi At bogau s'inconsciu colletivu chi totu sa genti, mancai totus impari, podit intrai aint'e una situatzioni innui sa conca traballat impari, poita sa menti nosta est fatta in d'una manera spezifica. Issu chistionat puru de is archetipus, archè in grecu 'oiat nai prinzipiu. Oi nai ca nci funt cosas a intrus de sa menti, poita non seus narendi de su ciorbeddu mancai podeus fai s'assotziu, però ca funtzionant in d'una manera e aici nci depint sempri funtzionai. E is relatas chi nci funt aintru a unu de is archetipus e s'atrus invecias, cumenti sa vida dda pigaus, cambiant sa persona chi seus. e nosu podeus pigai is archetipus e ddus poni aintru de is oberas, poita nci funt archetipus chi funt animus e anima, chi funt unu su cuntrariu de s'aturu, s'anima chi est pura e s'animus chi est sa parti niedda de s'omini e sa femina. Sempri mascu femina, mascu femina, at fatu diaici issu Ma funt is archètipus chi benint istudiaus po analizai is contus? Cussus puru de Vogler, de Propp. Funt sa matessi cosa? No funt sa matessi cosa, est atra cosa, però dda simbillat callincunu. Dda simbillat e ddu podeus imperai, però nc'est sempri a intus psicologia, nc'est sempri unu forrogai sempri prus internu a sa menti Cumenti funt sempri però ainas po cumprendi su cumportamentu. Po cumprendi su cumportamentu.
De s'omini.
Cumprendiu. E nci cumprendeus poita. Ma cumprendeus cun cust'opera si fueddat apitzus de su perdonu. Cumentzaus de su fueddu. De su fueddu.
Pedronu. Pedronu.
Ddu naru perdonu, ddu naru cumenti ddu narais bosatrus, ddu naru pedronu. Perdonu, pedronu. Ite, perdonai. Oi nai ca deu chi tui bocis calincunu in sa familia mia, deu ti potzu perdonai chi tui mi fais unu donu.
Perdonu. Potzu perdonai sceti chi nc'est su donu. Non nci fiant is leis meda annus fadi Non nci fiant leis e duncas depiaus cambiai is cosas, depiant fai callincuna cosa chi fiat meda meda importanti, depiant abarrai imparis mancai chene cambiai nudda, chene a si bociri pari pari. Chi tui bociast a fradi miu, deu depia fai callincuna cosa, ma non si podeus bociri pari pari, chi no dd'acabaus cinc prus. E ita fadiant, tui as bociu fradi miu, insaras tui Chi bolis su perdonu de parti mia, depis, mi depis donai callincuna cosa chi potzat balli cantu su chi m'as bogau. Su chi m'as bogau.
No est unu scambiu, est una manera po abarrai impari. No est ca ti bociu su fradi tuu, deu bociu sorri tua, po nai, no est ca nd'arribu, eh, t'apu portau una truta No est chi aici chi funtzionat. Depis arrefundi su danu chi as fatu. E ddu detzidit su perdonu, ddu detzidit sa parti chi at chi at s'est pigau su tortu. Chini at su, portat su fradi fradiu. Chi at sufriu. E custu ddu fadiant, mi parrit is vandalus, ma comunque fiant barbarus, is barbarus u' tempus fait E no nci fiant leis, ma custas cosas intrus de is tribù, de su clan, funtzionant diaici. Depiant essi amanigiadas poita custas cosas portant, cumenti ses narendi tui, a sa faida. A sa faida.
Chi no no potat fini. Si si. Nosu teneus imbecis custu fueddu pedronu, o perdonu, cumenti ddu eus nai, ddu imperaus in d'una manera, nareus, cristiana. cristiana catolica mi donant unu ciafu deu pongu s'atera cara, su pedronu no no boliat nai custu e duncas no poniant s'atera cara antzis, non dda poneus nemmancu nosu in medas ocasionis, poita chi no abarrat su murrungiu Però nosu innoi puru teneus su pedronu pentzau cumenti callincuna cosa chi a pustis de su tortu murigat murigat murigat però pedronai si permittit de andai innantis e custu abarrat a su propriu. Innoi teneus una manera de pedronu poita ita fait Prospero, Prospero est u' mannu ddus fait arribbai a s'isula a issus e sa nai no issus no scintint mancu innui est fiat pruendi undas mannas chi ddus at scavuaus in s'isula e ita cambiat innoi cambiat cioè no cambiat po su pedronu perdonami
Ti perdono, dona·mì calincuna cosa mi donas. Ti dono sa piori cosa mia. Ah no beh, s'acuntentaus poi. Po u' 'orta.
Fia narendi, issu ddi fait bivi una vida mala, cun allucinatzionis, issus bint cosas chi no nci funt. E sunfrint ddis fait biri e bivi is cosas prus spantosas ma malas puru. Comintzat cumenti una vindita. E est propriu vindita. A s'inghitzu. Nareus chi a custu puntu chistionat de vindita, de unu percursu de vindita. E custa vindita candu issu cumprendit chi no ddu no ddu perrenit cumenti candu as papau e e cumprendis chi no ses prenu, issu cumprendit chi sa vindita no est sa manera po agatai sa paxi, ma est s'amori sa manera de agatai sa paxi De torrai totus impari. E s'amori dd'agataus aintru su. Ferdinandu e Miranda, su fillu de Alonso e sa filla de Prospero, Prospero, chi si ponint impari, fastigiant, issu no, Prospero su babbu no bolliat e apustis nant, toca, funt piciocheddus, toca. Bravu arragà, bravu piciocu.
Sciadau, sciadau, sempri sciadau. Candu unu est bravu est sempri sciadau, sciadau, tipu chi non cumprendit nudda, eh sciadau, non cumprendit nudda, tontu, fillu miu, no, bravu, eh, bravu, aici bravu chi est tontu, e no, ma atrus temas nci funt, s'amori dd'eus nau, ma nc'est puru sa maxia, e poita Prospero est unu majargiu E custu no est pagu, e. Podeus narai fia chistionendi s'atera dì cun fradi miu, chi at istudiau litteradura cumparada, e mi nd'at bogau custa cosa, chi ca sa custu contu, s'òpera de William Shakespeare, est sa primu òpera chi podeus nai de fantascienzia. Poita Prospero fiat un'alchimista, corrovàt, fadiat E ingunis in cussus tempus ci fiat un'amisturu, non fiat scientzia, ci fiat un'amisturu intra is artis de sa natura chi nosu no podeus cumprendi e cussa chi fiat imbecis sa maxia propriu, cun cosas de sa de ritus eccetera eccetera. Ma sa cosa prus bella funt is fueddus. Parrit innoi in custu logu ca su fueddu Est sa cosa chi portat prus importu. Chi siat su su poderi. Su poderi. Su poderi etotu.
Depiat de su fueddu. Chi nosu boleus boleus pentzai, in prinzipiu ci fiat su verbum, ci fiat su verbu Est a nai chi innantis de totu nc'est stètiu su fueddu. Nosu seus cambiaus, no, e seus arribbaus a essi ominis, ominis, homo sapiens, imoi narant homo sapiens sapiens ma imoi incapas si seus torraus, seus torraus agoa. Ma nosu seus de custu tipu, seus ominis, mancai neanderthal puru, cumintzaus a tzerriai ominis Cussus arrennesciant a manigiai is ainas, certu, e beni a fai calincuna cosa, po si fai sa guerra puru, e chi arrennesciant a chistionai. E duncas a diaderus, in calincuna manera deu mi seu pentzau, ma in printzipiu Ci fiat su verbu, ci fiat su fueddu, ita 'olit nai? 'olit nai ca su printzipiu de s'omini est su fueddu, e su fueddu est una maxia, in calincuna manera, poita nosu chi seus chistionendi chi unu, chi si castiat unu cani o si castiat unu scimpanzè, ita funt fadendi, movendi is manus, aberrendi sa buca, fadendi sonus, ita funt scimprus E invecias. M'immaginu sa martinica castiendisì, mu.
Ah boh custus. Potant sa banana. Deu forsis sei no. E su verbu invecias cambiat totu. Nosu podeus gratzias a su fueddu fai bessiri innoi e casi casi toccai cosas chi no ci funt. Su teatru potat custu poderi Aici nant. Aici nant, chi ddu nant? Aici nant.
Aici nant. Ma mi parit ca su poderi de de su teatru est unu paghixeddu calau, andau unu pagu a basciu. Si si est calau. Chi fai si chi ddu cumparas a cumenti fiat innantis, atrus tempus. Atrus tempus.
E imoi nc'est su cinema. Su cinema mancai.
Sa genti siat citida a tui Ti narant, seus a mari e su mari ddu biis diaderus cumenti est innoi. Chi andast a teatru acua non ndi bidiast. Depis imaginai.
Depis imaginai. Mancai chi ci fiat calincuna manera, calincunu teatru, su Gran Guignol in frantzesu, e cussu teatru fadiant cosas de sangui e pariat sempri chi bociant genti, fadiant ateras cosas diaici Ddi segant su tzugu in d'una manera, fiant totus giogus de de prestigiu, prestidigitazioni. Cussa oi fini. Sa oi oi m'est praxiu. E duncas calincuna 'orta su teatru, innantis, Fiat prus reali de su teatru chi imperaus nosus, poita imoi naras, ah, nc'est unu ingunis a foras, però no ddu fais biri poita no portas dinai po ddu pagai. E nc'est sceti sa boxi arregistrada mancai. E duncas fiat prus reali innantis su teatru.
Cumparsas, genti chi si gherrat cun is spadas.
Ma imoi Mo ti ddu pregontu, no sciu chi asi agattau calincuna cosa. Nc'esti calincunu acuntessiu chi podeusu accostai a cussus chi fianta, a cussu chi est su contu de oi? Deu pentzu a Nelson Mandela. Ah!
Bella custa. Fia pentzendi, duncas dd'as giai cumprendu poita seu pentzendi a Nelson Mandela. Fiant esiliaus.
Fiant esiliaus, certu. Issu dd'ant esiliau, dd'ant postu in presoni puru.
Certu. Non est, sceti esiliau. Naraus ca in presoni fiat tratau u' paghixeddu mellus de atrus, però poita fiat Nelson Mandela, però fiat sempri in presoni, acorrau, no podiat bessì. E candu nd'est bessiu, ita podiat fai, a pustis de s'apartheid, chi fiat sa divisioni a intra biancu e nieddus. e issu podiat nai, ah immoi deu seu su presidenti e immoi is biancus no arrapàt cropus, si ddu fatzu biri deu, imbecis no, issus at circau su pedronu, at circau de fai in d'una manera ca totu sa genti podiat abarrai impari E bivi impari. Ok s'apartheid in calincuna manera no nc'est prus, però nc'est sempri sa discriminazioni po is nieddus e custu abarrat innoi puru in Sardigna, in Italia e atrus logus. Però issu at scioberau una carrera diferenti de cussa de sa vinditta. E at portau beni,
poita funtzionat, est bellu Su pedronu gei gei cristianu cumenti dd'eus nau innantis, poita innoi est propriu a ponni s'atra s'atra cara, gei gei. Però issu s'est dedicau meda, ci at traballau, at fatu at cumbatiu po is deretus cosa sua e de totu su populu E ddi ant donau su Nobel, m'arregodu beni. Su Nobel, su Nobel dd'ant donau, eia. Su Nobel po sa paxi. Po sa paxi.
Siguramenti fiat cussu. E u'atera cosa chi bollia nai est sa colonizatzioni, ddu naru de pressi poita est una tematica chi intrat de asuta E passat u' paghixeddu poita Prosperu andat in s'isula, c'esti Ariel, ci funt atrus spiritus, c'esti Calibanu chi at imparau a chistionai gratzias a issu, primu innantis non scidiat chistionai, esti tipu cenabara de Venerdì, de s'isula de Robinson Crusoe
Cenabara cenabara cenabara
e fiat fiat tipu issu, at imparau a chistionai gratzias a Prosperu. Allora fai, oh arribbant cussus e is atrus chi biviant giai in cussus logus, ah imparant is cosas, e srebint propriu a issu, ma cumenti est possibili custa cosa, custa est colonizatzioni Est sempri s'idea de sa sociedadi chi nosu naraus prus forti, prus intensa, prus intelligenti, prus tecnica, chi depit donai ai prus debilis, e nci poneus is virguletas Chi no scint nudda sciadadeddus. E ddi depit donai sa connoscèntzia. Ma comenti est possibili? Su sabiori. E si dda donat ponendi-ddi asuta. Asuta. Issus fiant spiritus, fadiant magias. Ma comenti est possibili? E gratzias a is arti suas, poita fiat maiagiu, Prospero. Est gràtzias a custas, cumenti chi fessint pistolas puntadas a conca de custus. Ma ddu narat Shakespeare, issus fiant presoneris. Fiant presoneris de issu. Però s'amori a s'acabu e totu funt cuntentus de custa cosa.

Benit deretu deretu deretu de su stùdiu dus. No, fiat su stùdiu Teatru unu. Teatru unu, eh, mi mi cunfundu sempri, funt dus aposentus innoi, Teatru unu, no, stùdiu unu e Teatru unu. Benit deretu deretu deretu de su Teatru unu, depit sceti passai custa 'enna e arribbai innoi, poita s'ospiti de oi chini esti? Esti s'attori Piero Murenu. Beni agatau Piero. E beni agatau bosatrus, passilla passilla, apu fatu sceti unu passu in prus. Saludi Alessandro, saludi Fitz, a bellu prexeri a s'agatai innoi chi no si bireus mai. A no e, oi aus cumpletau sa triade de Artisti Fuori Posto e.
AFP, 'olit nai, Alessandro, Filippo e Piero.
Ma sceti aici po casualidadi. E poita no Artisti Fuori Posto. Ci fiat innanti.
Ci fiat innantis e a pustis est arribau Piero si serbiat una P. Eus fatu su casting e eus pigau sceti genti chi cumentzat cun sa P. Si Piero o Pietru o Paulu a cumenti narat Alessiu chi est ingunis chi stat arriendi eh. Andat beni Piero. Tui ses innoi poita ses innoi poita oi si fueddat de de sa la tempesta. La tempesta de William Shakespeare. La tempesta o o si si stre stre Su? Su?
Ra. Sa stresura, chi si narat bolit nai, cumenti si narat, bufera, tempesta. Tempesta in sardu. Poi si narat stresura. Ma poita ses imperendi custu nomini italianu imbecis de ddu nai in sardu? Poita dd'at scritu issu. No, poita deu dd'apu nau poita in su cartelloni nc'est scritu in italianu e dd'apu nau in italianu, po fai ligi sa genti. No, ddu naraus. Però, cartelloni chi at fatu Filippu. No, dd'asi fatu tui.
Sa genti Connoscit s'òpera cun su tìtulu italianu. Innantis nosu naraus su tìtulu italianu aici sa genti cumprendit it'est castiendi. Ma spricaus puru, spricaus puru chi si narat sa strasura in sardu, poita nosu chistionaus su sardu. Po sa precisioni ddu naraus. Poita seus precisus. Duncas Filipu, de ita bolis chistionai? E preguntendi is atrus.
Dopu giai chistionau, tocat a totu in sardu. Narami totu in sardu ita. Deu, boh, de cartoni animaus.
Tui no ci as a crei ma po sa tempesta eus puru a chistionai de is cartonis animaus. De aberas. De anime.
Ah narasì narasì cumentzaus de custu ca mi praxit meda. Si nau poita candu una pariga de annus fait eus fatu sa trasformatzioni de sa tempesta, eus postu in scena sa tempesta in cussa in cussa in cussa declinatzione po nai dd'eus tzerriau cun un'atru nomini, dd'eus tzerriada Sicorax. Ah eccu eccu, ddu nau poita sa genti non dd'eus nada custa cosa, ddu nau poita Pieru at fatu sa regia de una una trasformatzioni in sa traspositzioni in una crai prus Prus chi moderna poita fiat futurista. Eh fiat unu pagu, eh fantascientzia fiat unu pagu. Eus pigau custa cosa cumenti naràt Filipu innantis, eus pigau custa, deu. No sciu ita apu nau.
No no sciu a cumenti est cosa. At nau chi custa est stetia sa prima opera de fantascientzia, poita andat a pigai sa magia e sa scientzia chi fiat nascendi in cussu in cussu momentu in cui candu Shakespeare dd'at scrita e at postu is cosas impari Nosatrus in sa traspositzioni eus pigau sa scientzia chi est sa cosa prus simili, prus simili a cussa chi est sa scientzia de cussu chi at essi unu unu unu tempus benidori meda atesu e dd'eus fata assimilai a custa a cussa chi fiat sa sa maxia de su tempus de de William Shakespeare

Yoshi chi est su mangaka chi at scritu, chi at disinniau Ghost in the Shell, chi est un'òpera meda potenti. Un'atra cosa sempri de fantascièntzia. Un'atra cosa sempri de fantascièntzia e nd'eus imperau puru una musica de de sa traspositzioni in anime de sa Tempesta de Shakespeare, sempri de Ghost in the Shell de Yoshi. Ci fiat Is cartonis animaus, puru chi fiasta brullendi. No, femu brullendi però. Est stetiu puru cust'asperaus. Poita est fata, cumenti si narat, contaminatzioni in custa traspositzioni de s'opera chi eus fatu imparis cun is allievus cosa nostra. E fiat però una traspositzioni particulari, poita no nci fiat sa relata chi nc'est dònnia dì in teatru, su palcu, su pubblicu. No. Pro duas motivos chi ti depemu nai. Su primu motivu est est stetia sa gana de sperimentai una cosa chi a mei praxit sempri meda, deu seu seu innamorau de, a mei a mei non praxit cumenti regista, ma seu innamorau de unu film de deu poi cun is nominis. Luci Filippu Ah, dai, su regista de Dogville, non mi dd'arregordu mai. Ah, Lars von Trier. Lars von Trier. Lars von Trier. Non servet a nudda innoi. Non servet a nudda.
No, no, gei servet. Mi praxit candu fais diaici e candu cun is ogus fais. No, ma poita est stracu immoi. E gei est stetidu pagau po sa parti chi eus fatu innantis e immoi issu est in feria. Aici funtzionat.
Fiasta pagau po s'atera parti, no po custa. Eia. Scitiu, est fueddendi Piero. Insaras non narat nudda.
No no no mi praxit candu chistionas, podis puru chistionai. Però femus fueddendi apitzus de de Dogville. De Dogville e mi praxit, mi praxiat meda custa cosa de fai nasci sa scenografia sceti cun is movimentus de is atoris, cun sa castiada, calincunu chi stat castiandi a foras de una ventana, cussa ventana non nc'est, non nci funt non nci funt is murus, non nc'est nudda, custa cosa m'est praxia e intzandus eus detzidu de fai ponni is atoris in su centru de una sala meda, manna meda, manna meda, sa sala manixedda, manixedda, su teatru unu, su teatru unu cosa nostra e totu sa genti de su pubblicu fiat in tzirculu e castiàt de angolatzionis differenti sa sa sa messa in scena e po dognunu chi fiat setziu in una cadira differenti fiat un'aturu spettaculu Poita mancai calincunu bidiat sa, custu chi fiat sutzerendi in una parti de de sa. De sa scena. De de sa situazioni. De sa situazioni, poita fiant duas situazionis differenti postas in scena in su propriu momentu. E fiat una cosa chi chi deu cumenti regista non emu mai fatu. Ma mi fiat praxia meda e m'est praxia s'esperienza. Est stetia dificili poita Nci fiat meda traballu de fai e su segundu motivu est poita femus a s'inghizu de custa aventura in custu logu chi est su spazio off Artisti fuori posto e non teneus non tenemus ancora su palcu. Nosu scieus chi est studio unu e teatru unu eh. Sempri su matessi logu. Su matessi logu, poita ddi donaus nominis diferenti ma sempri su matessi logu e non tenemus ancora su palcu Non fiat mancu imbrachinau ingunis. Non fiat mancu imbrachinau, fiat totu biancu. E po is luxis fiat stetiu dificili puru. Ma deu seu cuntentu poita est, po mei est stetia una cosa arrennescia. Est stetia arrennescia, est stetiu bellu, is piciocus de sa de sa de su cursu chi femus sighendi funt stetius meda bravus, nci funt stetius ca calincunu de cussu est passau de allievu a collega, nci funt stètiu Alessio, Alessandro, naraus puru is sangunaus, Alessandro Redegoso, Valentino Pili, Alessio cumenti si zerriat Alessio chi non mi dd'arregordu poita issu mi zerriat a palas. Seu brullendi seu brullendi poita Alessio Alessio Rippa poita m'at nau Paolo si ddu depemus nai e imoi funt collegas Traballant impari puru cun nosus e cun atrus. Funt collegas poburus cumenti a nosu. Poburus cumenti a nosu, sei, ehi, ehi. E nudda, est po cussu chi mi seu atobiau cumenti regista custa cust'opera. Dda depeus nai, dd'as giai nau giai giai tui, ca in custa messa in scena a s'unteris nci fiant propriu scenas differentis. Deu m'arregordu ca nci fiat sempri Prosperu in sa caverna, Candu Ferdinandu fiat arribendi su pubbricu biiat propriu cumenti chi fessit unu film però cun totu is scenas ananti in schermus differentis. E s'atentzioni beniat itzerriada po su pubbricu po po sa luxi chi cambiat po is movimentus chi fiant prus lentus e candu cambiant is cosas intzandus si alluiat una parti de sa scena po su movimentu e po is luxis puru. Aici su pubbricu podiat cumprendi aundi depiat castiai intra totu custa genti chi nci fiat.
E in su matessi momentu fiant sutzedendi cosas de importu

Ddu depeus nai dogna borta, ma est po cuntratu. Est po cuntratu, dd'eus detzìdiu diai, sa televisioni dda fadeus diaici. Aici est.
E duncas, e custu est. Pieru, ascuta, ma. Ma poita deu fatzu diaici, parit de Maurizio Costanzo, sa bonànima.
Non mi nd'acatu, poita deu m'intendu beni candu seu fueddendi cun sa genti, m'intendu a domu. E a domu.
No a domu no ndi portu spritz sceti su chi nci arribbat. Chini mi ddu portat non mi ddu portat nisciunu depu aguantai a solu e tottu.
No no femu preguntendi ma s'e ma s'est frimmau, no femu narendi Pieru tui cun su tema de de sa tempesta, su perdonu, nc'est calincuna cosa chi si bollis contai, est una cosa simpli po tui a perdonai Oh est dificili, oh tui t'acapias is cosas a is ditus. Su perdonu po mei pesat cincucentus gramus. No. Ah ma no funt chillus, funt gramus. Ma si seis a scumprei. No deu cumenti nai. No, imui dda naraus poita si gei si seus cumprendius sa genti pentzat cincucentus gramus e podit essi calli chi siat cosa. No, contat tui Filipu ca si no nci semu inchietus.

At tzerriau Garçon! Cun s'ogu miu potzu biri chi no funt cincucentus gramus. E dd'at nau, eh ma sa cottura ndi liat calincunu.
Duxentus, trexentus. E duncas si ddu tzerriaus su pieru cincucentus gramus. Sa genti pentzat a tragai su perdonu. A tragai su perdonu poita no nc'est prus torrau. Ma mai in sa vida nci torru in cussu logu. Bolli boleus nai cali logu est no. No no no si podit nai. Ma Faghimi una birra po prexeri. Ah no. Ma intzandus su perdonu est dificili po tui? Po mei no, diaderus deu sa genti si ddu depit meritai su perdonu, poita totus cantu totu cantus sballiaus. Totu cantu. Totus sballiaus, is atrus de prus però. Ci podis contai.
Is atrus de prus, no, totu cantu sballiaus e candu sballiaus prus est mannu s'errori prus depit essi manna sa gana de si fai perdonai e candu deu sballiu deu domandu scusa E ddu fatzu diarerus. Po mei depit essi aici. Su perdonu est una cosa sut'apreziada de sa genti poita si si si donat tropu facili. Sa genti si ddu depit meritai su perdonu. Si depit impinniai. Nci podis contai poita non est diaici. Asinuncas cumenti fai a si arrifidai de calincunu chi no s'est guadangiau su perdonu tui. Chi tui si dd'arregalas. Deu penzu chi siat una cosa chi cambiat, mudat de persona a persona, poita po mei, po nai, deu mi ndi scaresciu de is tortus chi mi faint. Ma cussa è una maladia? E non ddu sciu.
A mei unu m'iat frigau sa pobidda e e mi femu furriau contra a issu. Sa pobidda? Sa pobidda, sa sposa mancai. Sa pivella. Sa pobidda fiat ancora. No no est sa pobidda no de però fiat sa pivella naros diaici de. Sa picioca. Sa picioca naros diaici mi femu cunfundende. Chi est sa pobidda tua ci ddu. No no dda fetzas ascurtai a mulleri tua custa cosa sinuncas est unu dannu.
Fiat tempus innantis. Ah. Comu.
M'iat frigau sa picioca. E deu mi femu arrabiau, furriau contra de custu e a s'acabu una pariga 'e mesis at fatu de custu acuntessiu dd'apu dd'apu atobiau in s'arruga e seu arribau deu, ehi Elzada cumenti stai, mi seu firmau e apu nau, ma deu cun dd'apu certau, bai·ti·ndi
mi ndi scaresciu deu de is tortus, seu. Ma puru de is prèstitus. De is prèstitus, depu dinai. Eh binticincu eurus.
Ma ses siguru? No, là de su dinai non mi scaresciu nudda. Ah deu is cosas de is tortus. Mi scaresciu de is tortus, poita, est po cussu chi seus ancora amigus nosu. Ma beni.
Amigus.
Collegas. Ascurta, e e tui aundi ti bisi in custu contu, in cali personaggiu ti bisi de prus?
Miranda. Sa brunetta de. Sa brunetta, ehi ehi, a tipu unu froi. No, chi depu nai sa beridadi, nisciunus.
Nisciunus? No nc'est unu chi ti praxit prus de un'atru, chi iast a bolli fai. Totus unu pagu, cumenti nai, Tropus unu iperbole de sa genti bera. No potzu nai chi m'arreconnosciu in calincunu de issus, no, mi parit de no. E cumenti atori chini iast a bolli interpretai? Cumenti atori, ah. Inveci de fai sa regia. A nai sa beridadi, Calibanu. Ah, poita? Poita est unu personaggiu chi andat interpretau cun su corpu. Mancai candu femu prus giovunu poita imoi seu totu arroghiau, tengu dolori a sa schina, a is palas, no faidi prus. Seu de fuliai.
Seu de fuliai e tui ndi scis calincuna cosa amigu miu chi ses postu peus de mei. Mi tocu. Mi at, custa m'est praxia, bellu bellu bellu, mi dda sinnu, mi tocu, a sa ndi leu Chi bolis torrai a cumentzai sa chistioni dda segaus a pustis. No no lassai dda segai.
L'at tocau l'at tocau torra. Macbeth.
Duncas no. Femus narendi
No fatzu cuntentu.
Poita no mi ndi scarescis de is cosas. No, duncas, femus narendi. De Calibano fiat sa de Femus. Poita est unu traballu po s'atori de fai meda cun su corpu poita issu chistionat ma totu sa suferentzia chi tenit, po cussu chi imoi acabendi de nai brullas Cussu chi at nau Filippu de sa colonizatzioni esti po mei unu tema mera mera importanti po nosus, ma po mei Shakespeare no ddu biriat cumenti unu tema, esti unu tema po nosatrus immoi a biri custa cosa chi fiat naturali in s'epoca in s'epoca de Shakespeare. No sciu chi issu nc'at postu custu poita boliat fai una critica sociali, no creu. Is ingresus pentzant, totu cussu chi nc'est a foras at de essi de s'Inghilterra esti sempri, ah ndi seus bessius de s'Inghilterra, ehi ita logu si fait arrui in corru is cussu logu. Po nosus invecias custa esti una cosa chi fait arrefleti e sa suferentzia chi chi provat esti beni disigniau in su personaggiu poita si biri chi provat suferentzia Poita po mei in calincuna manera sa consapevolezza chi calincunu sunfrit poita deu andu a domu sua e mi dda pigu, puru Shakespeare dda teniat, ma ti pariat, eh va bè, at a sufriri ma ita est unu strumingeddu, una cosa chi no. Ddos portat sa cultura totus in cambiu. Est importau sa cultura e sa paxi, m'arregordat calincunu chi chistionat sempri in ingresu Po mei est una cosa meda meda importanti est portai custa suferentzia in custu personaggiu est una cosa chi m'iat a praxi de fai ma no creu chi cun su corpus chi tengu immoi poita seu imbeciau em'a podi fai a cumenti si meritat custu personaggiu segundu mei. Ddu biu tipu Gollum unu paghixeddu, calincunu dd'iat fatu puru tipu Gollum. Dd'apu biu diaici deu puru in una si podit nai Una traspositzioni de su stabili de Brescia in su teatru. A s'Alfieri dda fiant fadendi.
Ah! Fiat sa tempesta de Tato Russo.
Mamma! Ah no, non si podit nai. No! Si podit nai, non s'est praxiu. Però.
Calibanu fiat particulari, fiat tropu Gollum, fiat bessiu de pagu su Segnori de is Aneddus e. Fiat una esageratzioni, mancaiat totu sa profundidadi de su personaggiu, fiat totu esterioridadi e non mi fiat praxiu, mancaiat cussu chi segundu mei unu regista depit fai, depit indagai e fai beni a pillu cussu chi nc'est in unu personaggiu, non est chi depit essi sceti a ti fai una fotografia e a ddu fai biri una fotografia chi si movit in su palcu. Depit essi calincuna cosa chi fait pentzai, chi fait biri is sentidus de su personaggiu. Duncas tui ses contra a unu teatru chi siat prus esteticu?
Depit essi s'estetica giusta. E cali est cussa giusta? Anfatis cussa chi ti pentzas tui chi depu cumprendi però. Cussa chi faeus nosu. Sai ca custa m'est retonera segundu me, chi bollit fai nai cosas chi is atrus s'intendint. Cussa chi segundu mei est giusta funt is regias de Filippu Salaris.
Ah eccu. No no no diaderus no ddu sciu cali est, dipendit de, podit essi chi calincuna est aici brava a fai s'estetica chi mi praxit chi custu equilibriu chi po me ci depit essi, puru chi non est bilanciau, podit andai beni. Dipendidi, no totu is operas, no totu is personaggius chi funt disignaus in is operas funt fatus a sa matessi manera. Mancai est prus giustu donai prusu Prusu logu a su contestu, e su contestu ddu disignas cun cun sa scenografia, cun s'estetica, mancai su contestu nci intrat diarerus pagu, mi pentzu a Pinter, mi pentzu a calincun'ateru de de cussus, Beckett, Ionesco, Mrozek e aterus, e mancai est de prus pagu importu
Eccu, Pieru, immoi. Immoi. Depeus torrai in su teatrunu. Depeus torrai, mi seu cambiau, depu torrai a cambiai. Ddu sciu. Ma depu torrai inguni. Est arribbau però su momentu de fai sa letura e tui esti a sa, su logu tuu immoi, eh. Esti su logu miu. Su logu tuu. E ascurta, immoi ti pongu. a fai una ciaciarrada impari cun Ariel, tui fasi Prosperu? Anda beni? Ariel ti apuzzeria a Francesca Saba? Ah! E po Calibanu, poita si nau ca cun su corpu tuu est unu pagu difficili, poneus Filippu. Anda beni? Ah! Deu fai s'ittru. E immoi senneta est. Su chi est personaggiu o estetica? Ah, bireus.
E eh, già est estetica. Unu pagu, unu pagu. Anda beni. Anda beni.
Beni, torraus gràtzias a Pieru Morenu poi si cambiaus aposentu e andaus a intendi sa letura de La tempesta de Shakespeare impari cun Pieru Morenu etotu, Filipu Salaris e Francesca Saba.
Su progetu miu est in sa mellus parti, is magias funt andendi beni, is duennas mias mi funt obedendi e su tempus est cun mei. Ita or'est? Is sesi, Custa chi mi iasta nau, segnori miu, chi su traballu nostru depiat essi acabau. Aici t'apu nau, eia, in su momentu anca femu scadenendi sa strasura a mari, ma. Narami spirireddu, ita esti sutzediu a su rei e a su corrazu?
Funti ancora totus lacanaus imparis, propriu cumenti ddus has lassaus segundu su cumandu chi m'has donau, impresonaus in su padenti de tìllius chi amparat, segnori, sa gruta tua de sa temporalla, no si podint movi si non as a stessi tui a ddus liberai. Su rei cun su fradi suu e fradi tuu funt macus po su disisperu e is atrus innia, sprammaus e tristus a ddus prangi. E prus de totus cussu segnori miu chi tui as nau siat su bonu bèciu nòbili Gonzalu, Is làgrimas ddu currint in sa braba cumenti stìddius de àcua de xelu in su frius de s'ierru a suba de una cubertura 'e cannas. Funt aici fortis is maxias tuas, apitzus de issus, chi a ddus biri tui nd'iast a intendi pietadi. Ah!
Aici crees ispiritu? Chi deu fia stetiu criadura umana m'iat essi intendiu diaici. Aici a mei etotu. Intendu ca m'acontessit immoi. Ca si tui chi ses sceti unu sùlidu 'e bentu ti ses commoviu, deu chi seu de s'arratza insoru e provu is passionis insoru no m'ap'a depi intendi moviu a piedadi prus de tui po cumenti funti mali postus? mancai m'ant feriu in mala manera cun is afrontus chi m'ant fatu, bollu ascurtai s'arrexoni e non s'arrabiu, poita ca perdonai est prus nobili de si forriai. Issus funt pentius e imoi su castigu miu no at essi prus de incillai. Bai, duncas, a ddus liberai, Ariel, luegus, deu andu a sciolli is magias e a ddus torrai su seru.
Andu luegus e ti ddus torru a portai innoi, Segnori.

Eppuru non mi potzu aguantai de ddu frastimai! Issus perou non m'ant a pungiri, ni m'ant a ponni timoria, pighendi fromas de duennas o arrumbulendi me in su ludu. O mi fai perdi s'arruga pighendi froma de titzoni de fogu allutus. Si issu no ddis donat su comandu, ma mi ddus seu biu scapiaus a giru a giru po dónnia tontesa, a bortas cumenti mantinicas, a mi fai befas e a amostai is dentis e a mi donai mossieddus, o cumenti arritzonis de terra, arrumbulendi ananti a mei, propriu candu seu passendi, passillendi scrutzu, E luegus addretzant is pinas. Dogna borta chi pongu deu su pei a terra. Atera bortas funt is tzerpis chi si drogant apizus de me in dogna parti, sullitendi cun is linguas afrucadas insoru. Nd'apu a bessiri macu, Innoi ci nd'est unu. Siguramenti benenti po mi trumentai poita seu arribau trigariu a ndi portai sa linna. Imui mi ghetu sterrinau a terra, aici fortzis non s'at agatai de mei.